ụmụnne m ekenekwa m igbo bụ igbo daalụkwanụ nke onye chiri ya zelu ekene m ọha na eze n'ebe a mm. asị m na anyị etetechago ya anyị alahụkwala ọfụma eji m n'aka na anyị lahụrụ tete n'udo nya gazie makwanụ nzu ka anyị ji n'ụbọchị tata na o lukwa n'oge a kara aka maka agha a kara aka ana-eri nwa ngwụlọ hmm. eh, ekene m onye ọbụla n'ebe a ekene m Ọgọchukwu ekene m Joyce ekene m Chiamaka ekene m eh, Mr Black and the mayor of the city ekene m onye ọbụla kenekwuo ndị nọ na comment section wee na-asị na biko nụ ka anyị gbakọta n'ọnụ ka anyị mee ka anyị si wee na-emebụ maka ka e na-eme anaghị egbu egbu biko nzu ka anyị ji n'ụbọchị nke taata wee na-asị na akwa Osebụrụwa ka anyị na-akpọku na nzu hmm? akwa Ose ka anyị na-akpọku na nzu anyị akpọku mmụọ niile na-emeli igbo ihe ọma na nzu wee na-asị ebe a kpọrọ nwanne ya bịawa hmm? anyị akpọkuo ndị ichie ebe nna anyị ndị ichie ebe nne ụmụada ụmụ ọkpụ a na-akpọ ha ka ha bịakwanụ na nzu na akwanụ ka e na-eme ka anyị chọrọ ime na ka e na-eme anaghị egbu egbu anyị na-ayọ ka ha na-abịa onye na-abịa kpọrọ nwanne ya na-abịa na tata na a ga-ejikwa nzu n'aka wee na-ama nzu wee na-amapụ ihe ọjọọ ọbụla nke nọ n'ime ndụ anyị ka anyị na-eji nzu na-amapụ n'ụbọchị nke tata a sị na akwa ihe ọma bụ ihe ga-emere anyị e wee jiri nzu n'aka wee na-agọdo ọfọ wee na-asị na akwa ihe ọma bụ ihe ga-emere anyị n'ụbọchị nke taata na orie taata ya elitekwara na anyị ihe ọma ee ụmụ mmiri niile n'ebe a si nchekwa n'aka chere aka ụba ee na taa dị n'ụkọ n'ụbọchị unu a sị na ọmaka bụ ihe ga-emere anyị mgbasa njọ n'ụkwụ ama mpụnata anyị n'ama ee asị na ọ dịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na oye dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ asị na anyị azụkwanụ ka afịa mana anyị aga ana ka afịa anyị ga-enwu ka ọkụ anyị aga anyụkwanụ ka ọkụ asị na onye ọbụla ji anyị amụ ije ọ rịdee n'ido ya rịakwanụ nke ahụ nwaanyị ọbụla chetakwanụ nwaanyị ọbụla chetakwanụ ihe gburu nwa fụlụ anyị cheta ihe gburu nwa ya sị ihe gburu nwa ya gbukwa ya na akwanụ eh, nke onye ma nya mara ya maka na anyị amaghị ihe gburu nwa ya e wee sị na tata na ọ ga-adịkwara na anyị mma na anyị gbuwe n'ihu anyị ga-egbute mma anyị gbuo n'azụ na anyị ga-egbute mma aka nri aka ekpe na akwa mma mma ka anyị ga-egbute a sị na ọ bụgodu n'ebe anyị na-azụ afịa akwa ihe ọma ka anyị na-ekwu maka ya ebe nke anyị na-alụ ọlụ ihe ọma ka anyị na-ekwu maka ya na-asị ka ha bịa zakwa na anyị anyị kpọọ ha maka a sị na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya anọghị ebe a nna ya ga-anọ n'ahịa ebe a wee na-akpọku mmụọ niile igbo ji wee dị ebube wee sị ka ha bịakwanụ ta adịna nakwanụ ka anyị na-akpọkwu ha okwu ka ha bịa zakwana anyị okwu ihe ọjọọ wụrụ ihe ọjọọ nke anyị metere ihe ọla akwụ nke anyị metere nke nwoke nọ ebe a metere nke nwaanyị nọ ebe a metere nke anyị ma ụma mee na nke anyị amaghị ụma mee a sị ka ha bịa werekwana nzu machawa anyị ha machaza ya ka anyị nwee ike na-enwu dị ka akụ mini igwe a sị na ugo egbuzukwa na ọ ya achake na anyị nwa wụ ugo egbuzu na anyị achake anyị sị na ọ ya adịkwara na anyị mma n'ụbọchị nke taata na mbọsị njọ na ụkwụ ama mpụnata anyị ama onye ọbụla na-elula anyị ajọ elula sị ajọ elula otu okwu ya eh, onye fụrụ anyị ee eh, atụ nkwa sị ikuku burukwu ya eh, na o mewe n'elu na anya ya ha nọ o mewe na ana na anya ha nọ a na-atụkwanụ nzu n'ụbọchị nke taata wee na-atụ nzu ngọzi si n'ime ọnwa anụnwa na akwanụ ngọzi ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya na anyị gbuo n'ihu anyị gbute mma anyị gbuo n'azụ anyị gbute mma aka nni aka ekpe anyị gbute mma a sị na ngọzi anyị na ọ nọkwa n'ime mmiri ya see enu mmiri ọ nọ n'ana ya pukwanụ ome ọ nọrọ ebe dị anya sị ikuku butekwaranụ anyị ka anyị kpere ka anyị yọrọ ka anyị yọrọ n'ụbọchị nke taata ka anyị kpekwa anyị kwurukwa na ha ga-emezula anyị karịa ka echiche obi anyị si wee dị nke ahụ na-awụ njọ site n'aha Chukwu na aja ala ise